mata nkhondo iyi ase hapana azungu amina mpesa ndabva zoti anthu ati amapatsidwa ma 2000 dollars kumene wina wake to apita anthu kumpanda Amalawi okonda ndrama mukudziwa nkhondo mwina ambile

kalekale olokayika filimu ya nigeria nyuzi kwachera nyuzi daily nyuzi odziwatu nawalandiritsa Ndi kashi.
tinayi ndipo tukasegula nyuzi zimenezo zomangomva ukraine nkhondo ukraine nkhondo aba ife ku ukraine tikukudziwako ife Koma nthawi ya covid ije itaphulika covid kwachera covid machanel mu covid nkhani zake zomwe zomwezo kodi tu nkhani yoti ndaiwerengatu pa Face akuti president wa ku ukraine anazitulukira zokuti ujeni za covid zija zinali zabodza zona kuti kuti amafuna atiuze dziko lonse lino ehe ndiye president wa ku russia ndi wa ku usa ataona zimene zi mpatseni nkhondo cholinga ampatseni visa mwati ndi chani chimene onera anthu amangokhala kakukanganeni ake akatero, ka president waku waku Russia amati kakangomufuna pang'onong'ono akuphulitsirani mabomba Ii, nzabodza zimenezo zo zamasewero chabe Ii. Ah, ah, ndikuwuzani ndawerengatu ine ati nkhani ya covid wangoti zi nkhani yake nkhondozi Eh. koma inu zinthu zake koma ndazi alibalalitsa izimenezi Koma- amangofuna Eh.
alibalalitsa ah okay Ii, koma inu guys amatero

kaya akuti chani kaya ndimangomva ati aphulitsa kuti kaya ali kuti ndipo eh, ngati zikumatikhudzanso Mhm.
muzikhala ozitsata ngati ifeyo inu lero muzitsata If- ku- akupangisa nda papa akuti ku chechi aprofet athu Oh. Eh, aprofet Eh. ananena sunday kuti ati nkhondo ija Mm. wapangisa ndi president waku russia uja serious ati iye akudwala kwambiri ndiye waona kuti asangomaliza ulamuliro wake asanapange chilichonse chozizwisa iyayi eeh nde akuganiza kuti angowatibula ma neighbours ake cholinga choti mmabukhu azalembedwe akhale mu history akutero.
Inutu muli ndi bodza inu. Ngati ndine, ndi a prophet tu munthu wa Mulungu wanena zimenezo.
Aprophet anu oduka mutu aja. iyayi akulu Ah. musamanyoza anthu a mulungu mwamva Ah, kuti anthu a mulungu chani mwayiwala inu mukusewera ka- Egypt Egypt kaye amasewera ndi ndani inuyo aprofeti anakuwuzani kuti mubeta Egypt muwina inu mwabeta Egypt mwafa aprofeti ake atiwo Ah, izo izo zikugwirizana bwanji ndi zimene tikunena ah, mudziphunzira inu

Eyetu ndi mmene zinalili. Tafikano tsopano kumapeto a Zalero news. Takhala tikukubweretserani nkhani zosiyanasiyana za ulamuliro m'Malawi muno, zokhuza fetereza, zokhuza 1 million jobs, zokhuza chitukuko chimene chikuchitika m'Malawi muno ndi zina zambiri. Kuti inu a Malawi mukathe kufunsa mafunso komanso mukadziwe chenicheni kuti dziko lanu komanso moyo wanu kodi ukuyenda bwanji. Osati nkhani kungomva pa social media ndikumangogawana chifukwa choti a ujeni akamba iyayi tatiyeni timvereni wailesi kapena tionere news chifukwa pokapo ndipamene tidzadziwe chilungamo chenicheni kuti dziko lathu moyo wathu ukuyenda bwanji mwa nthawi zonse mumakhala ndi ine pano pa Zalero News tidzakumanenso ndine Prince Gadema.